n ka kɔrɔtɛ o la n tun bɛ fɛ ka min kɛ sunkalo la nka sera kɛra sababu ye ka ko in dalasa a dun kɔlɔlɔw seginna ne yɛrɛ de ma zayidu naamu a kɔlɔlɔ kɔni a m'i faga kɔni Ha? Eh, masara mani. E ye shi jugu den yɛrɛ de. Ne. Eh, eh. Zedu, e ye ne tɔɲɔ. I ye sigi in kɔnɔ, Ala de b'a dɔn. i tere de y'i ba faga dakun kelen o b'i yɛrɛ nɔfɛ dɛ e fa bɛ boliboli la muso min nɔfɛ ka boli ka taga musow nɔfɛ o dakun bɛ e yɛrɛ la zayidu taa tiɲɛbagatɔ in jɔlen lajɛ hali e ka sa o ka fisa i balolen ye nafa foyi t'i ka hadamadenya la jugu sago cɛkɔrɔ in jɔlen lajɛ e ye ne tu tɔɲɔ dɛ i ye n tɔɲɔ taa tiɲɛbagatɔ tu ne b'i ɲininka o e bɛ ka nin bɛɛ fɔ ne ma ka da mun de kan nigiri tɛ ne la i ye n tɔɲɔ foyi de tɛ ne la zayidu hali i ka sa i nege foyi tɛ n na i ye n tɔɲɔ dɛ i ye n tɔɲɔ bi i ye n tɔɲɔ sini jɔlen lajɛ ne kɔni ye bolokɔnɔmɔgɔ de ye ne ye min k'i la n'a ma ɲɛ o fɔ n ɲɛna o ma se e ka ne minɛ tan tɔ ne dɔn ne nimisa na bilayi ne nimisara e dɔnni na Ee i tɛna ka kuma kelen fɔ yan e jeli ani i kɔrɔkɛ jeli aw tɛ jeli fasuguya kelen tu e bɛ ka kuma min fɔ e b'a kɔrɔ dɔn kɔni n b'a kɔrɔ dɔn nka aw tɛ jeli fasuguya kelen de ye tila i ka don k'i ka minɛnw ta i ka bɔ an ka so saraka den wololen bilalen filɛ e ka sa o balolen n'i ye sɛgɛ san bɛ ni jigin kun k'i ta den bɛɛ tiɲɛ tila i ka don k'i ka minɛnw ta ka bɔ an ka so jugu sago cɛkɔrɔ jɔlen lajɛ aa nin na kɛ ne t'u diminen don ko b'a la nka ne tɛ n ka minɛnw ta bari ni kelennayaalala ko k'ale ye ala ye mɔgɔ si t'a sɔsɔ Eh, ɲɛma mhm. i b'a dɔn dɛ ni kɔnɔnafili tɛ fila ye bi ni kamanagan tɛ fila ye bi kelen ne zayidu ta lan ye hmm, mun kɛra ne ni sunkalo ka o don kɛlɛ kɔfɛ a kɛra i b'a fɔ ne ye sɛ n'a bo de tobi k'a sigi tu kɔrɔ tu de nana ɲɛ ne ka ni miiri diɲɛ kumakolon foyi la ne ma nɛni tɛ nɛni ye ne tere de ye n ba faga ne ma foyi de faamu a la tu dabolo yɛlɛmana pewu zayidu nam n ko tu y'e fa n'e ba de tu y'e lamɔ e y'i ka denmisɛnya bɛɛ kɛ tu bolo hali e tɔgɔla kuma n'i ye kuma jugu fɔ e kɔ kan walahi tu bɛ sin k'i haramu ten ne tɛ ka foyi de faamu nin na i tɛ mɔgɔ kuma lamɛn dabila ɲɛma ne ye mɔgɔ kuma lamɛn tu kan eh, nin tɛ mɔgɔ kuma ye ayi ni tu tun n'a tun fɔra ne ɲɛna ko mɔgɔ tu bɛ ka nin kɛ ne na ne kɔfɛ ne tun b'a fɔ n k'o ye mɔgɔ kuma de ye n ko tu y'a yira ne yɛrɛ de la a y'a yira i la cogo di ɲɛma ne bɔtɔ filɛ so sisan ne de taara n kanto tu ma n fari bɛɛ bɛ ka n dimi bari ne tun b'a fɛ ka kɔrɔtɛ min ci sunkalo la baara in don sira nana don ne ni sunkalo cɛ ka ko in lasa dugu seginna ka na ne yɛrɛ ma foyi ma to ne yɛrɛ bolo bilen ne hakili la tu bɛna fara ne kan ka ne dɛmɛ ne ko tu ma ko ne fari bɛ ka n dimi ka n ka miiri nin na tu ma min fɔ ne ma ka tila k'o kuncɛ ni min ye ko ne ka n ka minɛnw cɛ ko ka bɔ so kɔnɔ ko e k'i ka minɛnw cɛ ka bɔ so kɔnɔ sisan sisan a ye mɔgɔ ci e de ma wa walima a y'e lajɔ k'a fɔ e yɛrɛ ye n yɛrɛ da tu tulo ma ni maa ma sa i b'a bɛɛ ne yɛrɛ kɔni dabali banna n'i kɔni y'a dan ne ma kan'i ka minɛnw cɛ ka taa ko in lajɛ ji ɲɛmajɔlen na ne hakilina dɔ ye min ye taa sira fɛ yen i ka t'i hakili jagabɔ fɔlɔ sinɔn k'a fɔ ko nin ko in ye gansan ye ne ma d'a la baasi tɛ ɲɛma i b'a dɔn min ka di ne ye komi a b'a dɔn k'a fɔ k'e bɛ ne nɔfɛ e ye ne denmisɛnnin teri ye e ka taa i ka taa tu ɲininka ni min kelen kɛra a la ne fɛ a k'o fɔ n ɲɛna fɛn min bɛ hadamaden faga o ye nin ko sugu ɲɔgɔnna de ye i jigilamɔgɔ ne bɛ diɲɛ latigɛ yɔrɔ min bi min bɛ n kan masa aramani de b'a dɔn taa i ka t'a ɲininka o sanga kɔnɔna na ne yɛrɛ bɛ taa sira fɛ yen n bɛ taa ni lafiya ye dɔɔnin zayidu a ma se k'a fɔ ko min b'e kan koyi an bɛɛ ɲɛ b'a la dugu in kɔnɔ yan min b'e kan an bɛɛ ɲɛ b'a la gɛlɛya min b'e kan min ka di ne ye i ka nin ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na walahi nin ko in tɛ gansan ye ka baara dɔ ma kɛ walima ko dɔ ma kɛ e kama ka ɲɛsin nin ne ma d'a la baasi tɛ nka n b'e deli yɛrɛ de t'a ɲininka an bɛna ko in lajɛ ji ɲɛma jɔlen na ayiwa n'i ko ten baasi tɛ n bɛ taa n b'a ɲininka sisan n'a kɛra min ye n b'i sɔrɔ sira fɛ yen n b'a ɲɛf'i ye o bɛ diya n yɛrɛ de ye ɲɛmaa i ni baraji

bi ka fisa yɛrɛ de aa tiɲɛ na o ye ala tanu ye sira Han? ko dɔ de kamanagan bɛ ne na Ii, o ye den kura ye nkɔyɛ la tuguni dɛ i b'a dɔn Hmm. ni ne ma nin ko in ɲɛdɔn hali saya ka fisa ne ma ni balo ye zayidu sira tu bilama a ma jugu foyi y'a yɛrɛ la dugukolo sanfɛ ni ne tɛ ka b'o don na a taara an sɔrɔ mangoro ju la a ye ko in damina ye ne yɛrɛ ɲa ko bɛna dan yen a ma dan yen dɛ sinikan tɛ sinikan ye tu tɛ ka min fɔ ne ma lagosi kuma tɛ yen i t'i miiri diɲɛ ton kɔnɔ kuma jugu foyi la tu tɛ ka min fɔ ne ma ne zayidu ne t'a dɔn ne b'a kɛ cogo o cogo o t'a bannen ne bɛ bɔ so wagati min sisan ko ne ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka n ka minɛnw cɛ ka bɔ yan o tuma sunkalo bɛ min kɛ la e bɛna juguya sunkalo ye wa bɛɛ n'i dakan i hakili la ko kow bɛ ka nɔgɔya wagati o wagati o ye dɔ de kɛtɔ ye ka far'a kan ne yɛrɛ ni ɲɛmaa bɔra baro la sisan n ko ɲɛmaa ka taa kuma a fɛ hɔrɔn hali n'i bɛ faga i k'i fagakun dɔn o de ka fisa a bɛ ka nin kɛ ka da kun min kan ni ne zayidu y'a kun dɔn n'a sɔrɔ ka n mabɔ a la ni n'o de ka kan n b'o kɛ nka a bɛ k'an kelen t'a dɔn a bɛ k'an kelen kungo kɔnɔ Eh, tu fana zɔn mɔgɔ ma k'o k'e la diɲɛ tɛ nka zayidu i muɲu n'i ye fɛn o fɛn gɛlɛyatɔ ye a bɛ sumaya don dɔ la ne ye tiɲɛ fɔ a mana gɛlɛya kuma o kuma ne bɛ de ɲɛ kɔrɔ ɛ kuma dɔw la n tɛ dannaya sɔrɔ mɔgɔ si fan fɛ a bɛ kɛ n kɔnɔ k'ale e ni ne yɛrɛ ka ko in bɛ ban don dɔ zayidu ne b'i fɛ fo saya wa n t'i janfa i ka gɛlɛyaw don na i bɛ n ye i ka hɛrɛ don na i bɛ n ye sera i ka o kuma in diyara n ye kosɛbɛ ala de b'i sara

a ma taa yɔrɔ jan nɔ eh, ne ko ne famana i ka na dumannin ninnu ma dɛ a ma mɔ dɛ a ma mɔ fɔlɔ hmm. ne y'a dumannin dilan ka bila i ɲɛ hmm. e yɛrɛ kama n ye n ka na ma yɛrɛ donc i i kun y'a dɔn k'a fɔ ne bɛ sira la hmm? lajɛliw ye o jira n na eh. musow kɔni aw ti waliju san nka aw bɛ sini dɔn mɛnɛ i janto a la kana na sisi han a tɛ sisi n bɛ taga zayidu ɲɛna filɛ ka na ok ok ne sen bɛɛ bɛ ka ne dimi sisan mun y'i sɔrɔ ko n'i kun tɛ ka baara kolo gɛlɛnmaw kɛ n kɔ han dutigi tɛ foyi ye muso kɔ walayi n'i ye muso yɛrɛ ye i hakili bɛ fɛn o fɛn na a b'a bɛɛ bila bi kɔni a kɛlen ko kwanga kwenye du fanya davi manamana yaala hmm. i b'a dɔn ka bɔ ne fitinin na ka na fo sisan na ne tun ma basaya a dimi dɔn ni sisan tɛ zayidu kana to k'olu fɔ

aa e ta tun ɲini ka kɛ yen ka di yan ye dɛ zayidu ne taara ka du de to e bolo i ye tiɲɛ fɔ nka k'a kɛ ni e bɔra e t'i kɔsegin dɔn pewu fo ne muso taara e wele n kɔrɔ n jo t'a la n jo t'a la ne tun bɛ sira fɛ yen k'a sɔrɔ furaji jɔ mɔgɔ tɛmɛnen olu bɛɛ tɛmɛna n b'a dɔn i bɛ kɔfɛ ka na su t'a ɲɛko dɔn nka a b'a kɔko kɔni dɔn o ye tiɲɛ nka jama ka na ka ne to yen n ka cinin dɔ de tun bɛ yen n'o tɛ an kun fɛ baasi tɛ nka fɛn dɔ de kɔni bɛ yen n ma min faamu o ye jumɛn ye du in fɛn bɛɛ de yɛlɛmalen don ne ɲɛ kɔrɔ ee tu t'a cogoya la e zedu yɛrɛ t'i cogoya la mun de kɛlen bɛ yen n kɔrɔ wagati tɛ hadamaden ma a tɛna kɛ wagati n'o tɛ foyi tɛ ne ni muso cɛ ayiwa n bɛna min fɔ aw ɲɛna ne ye tɔn ye wa n ye fiɲɛ sama aw ye wa aw fila bɛ ne bolo kɔnɔfɛnw ni cogoya min na n ma don n'a na n b'a dɔn i ye tiɲɛ fɔ n kɔrɔ nin tɛ baasi ye i nabali wagati tiɲɛ mago bɛ lafiya la yanni dumuni ka mɔ n'i bɛ jɛn di an bɛ fɛ ka taa sira fɛ yen ayiwa baasi tɛ taa nka i kana mɛn i yɛrɛ ɲɛnafin b'an na ayi n tɛ mɛn n tɛ mɛn Tu. Ala kali. I kɔnɔman don. N mago bɛ den na k'a ye. Eh, k'o ye. I m'a fɔ i mago bɛ den de la k'a ye wa? Mhm. Zedu nege foyi tɛ ne la. Zedu ka ko dɔgɔyara ne bolo pewu ne ma foyi faamuya Zedu ka ko nege t'e la Tu i dun ma den sara dɛ e b'a kalama nin den jɔyɔrɔ jɔyɔrɔ bɛɛ la e ye nka ka kɔn o ɲɛ ne ni e fila bɛ taa nin den ta don min na an ye tiɲɛ kuru ne k'a dogo diɲɛ bɛɛ ye ka den kɛ e nimɔgɔnin ye k'a kɛ ne wolowolo dɔgɔnin nka bamananw ka kuma don ni taama ma ban bolofifa tɛ jɔ ni bi de sera ko zayidu ko man di e ye i ye mɔgɔ min fitini ladon fo ka n'a se musota ye tuma min na

i ba min tigɛ i t'a nafa dɔn fo minnɔgɔ k'i minɛ o ba kelen in dɛ n y'a nafa de dɔn kɛ ka tila ka den kɛ tere jugu ye ka d'a ma tu ne t'a dɔn e ye musoya fɛlɛ fili yɔrɔ o yɔrɔ tiɲɛ fɔli den ye o t'i bali ka miiri kunun na dɛ fo n'i yɛrɛ y'o ɲɛfɔ a ɲɛna sa kɛ taa nege tɛ ne la yan dɛ n b'a fɔ i de ye sabula i ma kalo kɔnɔntɔn degun min kɛ nin den y'o hɛrɛ de lase e ma du in kɔnɔ yan n'i ma dɔgɔnin bambu min kɛ nin den y'i dɔgɔnin pilasi ta ne ka du kɔnɔ yan an ka tiɲɛ fɔ den ye a t'i bali ka miiri kunun na mɔgɔ min ye ɲuman k'i ye ka tɛmɛ sitana kana n'i bila ka ɲina o kɔ ni o tɛ sini i ni juguma bɛ bɛn k'a sɔrɔ dɛmɛbaga t'i la

baasi tɛ natu kana to mɔgɔw k'a f'i ma k'i sama ka tila k'a f'i ma k'i zonsan i t'a fɛ k'o de fɔ a awɔ n b'a fɛ k'o yɛrɛ de fɔ n t'a dɔn n'i hakili b'a la a bɛ san tan ni kɔ ne ni zayidu bolibaatɔ sera i ma yan a y'a sɔrɔ zayidu sen bɛ k'a dimi i ye muru ta ka i sen tigɛ ko walasa dimi min bɛ zayidu kan e k'a dɔn k'a fɔ dimi ka jugu hakili b'a la tubabudenni ko a tɛ zayidu fɛ don min na a don i kasira kosɛbɛ fo k'a kɛ bana i la ɲɛma e ɲinana dɛ ne tun ma ɲina zayidu kirikarala ne bolo yan ne tun ye boliboli sugu bɛɛ kɛ fo ka n sen ŋayaki ɔ mun kɛlen b'e de la i bɛ zayidu juguya tan kuma se se se kuma se e bolo nka dunuya tɛ kɛ kuma se e bolo n'a kuma ma se n'a y'a karaba dun kunsebali tɛ karaba i sera sabali ye sa dɛ i dun ka sabali ɲɛma ne y'a faamuya o zayidu de y'i ci ne ma aa walima nin ye hakilina de ye ne fɛ yen zayidu m'i ci ne ne ci i ma dɛ ne yɛrɛ de hakilina don k'a f'i ye ka d'a kan i bɛ ka min kɛ zayidu la sisan nin ye fili ka baara de ye wa nin ye fitiriwaleya tamasiyɛn de ye ɲɛma mɔgɔ wɛrɛ kunkolo ma ta k'a sigi ne to kunkolo da la dɛ ne tun ni ne hakili bɛ ɲɔgɔn da fɛ wa i kana manamana kuma fɔ ne ma dɛ n'i bɛ don yan du kɔnɔ don n'i sen ye nka kana don n'i da ye tu ne ye nin faamu e t'i yɛrɛ ma

kan min bɛ t'u da aa zayidu k'a fɔ ko gansan kɔni don ou bien tun b'a yɛrɛ ma ne ma d'a la ɲɛma hmm? i ka kɛta kɛ foyi tɛ wa baara tɛ foyi tɛ cɛbakɔrɔ kan ka sigi n'a ye tuma bɛɛ ko ɲin bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ jugu ye o mɔgɔninfin jugu bɛ se ka kɛ ɲin ye ne zayidu ne tun ma ba saya dimi dɔn fewu n tun ma fa saya dimi dɔn sisan de ɲɛ b'a ji kunaman na ka jigin n dusukun na ala ka bɛɛ masaw mɛɛn kɔrɔ amina ya rabi ɛɛ ne tun bɛ fɛ ka hakilina dɔ f'i ye ɛɛ komi i kɔrɔkɛ nana ɛɛ n ko i ka kuma ɲɛfɔ i kɔrɔkɛ ye ale bɛ se ka a lafaamuya cogoya min na o fana tɛ solution dɔ ye i ye tiɲɛ fɔ fɛɛrɛ ɲuman ma tɛmɛ o kan n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sisan n bɛ taa n bɛ kuma ɲɛfɔ o ɲɛna mɔgɔninfin tɛ se ka to i yɛrɛ ma ten se ka kɔni to a ma kun f'i ye a ma kun foyi fɔ n ye ne ye kun de fɔ a ye k'a la faamuya cogoya bɛɛ lajɛlen na i b'a fɔ ko mɔgɔ min n'a t'a yɛrɛ ma walima a kunkolo de bɛ fɛ ka ci wa ale tɛ kuma i fɛ ni hakilisigi kuma ye koyi a bɛ kuma fɔ min a yɛrɛ da sago ye a b'o de fɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko kuma in bɛ ka bɔ a dusukun yɛrɛ de la i ye tiɲɛ fɔ a kɛra sababu ye ka ne ɲinɛ sungalo yɛrɛ kɔ kuma tɛ tubabudennin ko ma ko musokɔrɔba ni ka suwa hali bi a bɛ ka dɔ ko ka fara a kan ɲɛma i ni ce n bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ sisan ka taa n kɔrɔ lajɛ ni min bɔra o la n b'o ɲɛf'i ɲɛna ayiwa baasi tɛ ala k'a ɲɛ ka d'an ma aa n'a y'a sɔrɔ ko woloba saya de bɛ maa kɛ tan aa O tuma falatɔninw sɛgɛnnen n kɔrɔ a ma juguya kodɔnna ye mɔgɔ saba ye kolakɔlɔsila ani yaalala kɔrɔlen ani koɲɛɲinina i nalen i ka lakɔlɔsi ma nkalon tigɛ fiyewu i taalen kɔfɛ ko caman kɛra kuma caman fɔra i tun ko ne ma ne ka n hakili sigi tubabudennin ko la ne tun b'i ka kuma in faamu nka ne kanu kama i tilara ka n dɛmɛ a la n kɔrɔ o nana tɛmɛ sunkalo nana jiribaso toduni kama ka jɛ in fara o bɛɛ ye dakan ye o tilalen ka tɛmɛ bilankɔrɔ tun bɛ ne bolo fantan marifa kɔni kɔrɔtɛ ne ni sunkalo karila ɲɔgɔn na a tun y'a laɲini f'a ka n faga ni maa ko k'a b'i faga i fana se ye fɛn o fɛn i b'o kɛ n ni sunkalo k'o kɛlɛ nana tɛmɛ nka kuma in bɛɛ kun bɛ min nɔfɛ k'a ta o don na fɔ bi ne ni n muso tɛ ka bɛn tun fɔ kuma jugu sinikan kumaw tongɔnɔ kumaw ka nin miiri nin si la min tɛ ka fɔ ne ma

o la sa i ye kuma min daminɛ a bɛ ne ta fɔli nɔgɔya n ma zayidu nin kɛra don dɔ la ne ni n muso tun an bɔra k'an bɛ taa nako la nka kasikan ganna kasikan y'an ka sira tiɲɛ a don n taara ka taa a lajɛ n y'a sɔrɔ den de dalen don wa denkɛ n kɛlen k'a ye n nisɔndiyara wa tu ye den ye o nisɔndiya tɛmɛna ne ta kan nka den talen kɔfɛ ŋunuŋunukan nana ka na caya n fana tora ka jateminɛ kɛ ka ko ɲɛɲini fɛ dɔɔni dɔɔni n nana ka n'a dɔn mɔgɔ min nana den in fili yen i b'a dɔn o tun ye muso min ye wa i yɛrɛ woloba a ye den bila nka a taara duguba kɔnɔ nka zeyidu k'a ta don na fo ka na se bi ma i kanu kama n ye ko in sɛgɛsɛgɛ hali sin na k'a sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn yala muso min ye den bila a balolen don wa walima a salen don nka n y'a sɔrɔ muso in a balolen don hali sini a bɛ duguba kɔnɔ n'i sera ka muso in ye i b'i fa ye sabula min y'a to n bɛ kuma in fɔ i ye bi n y'i lamɔ n b'i dɔn n b'a dɔn ko tɛ bal'i la sabula i kɛra cɛ ye bi wa cɛ min n'a hakili fana bɛ ɲɔgɔn fɛ nkalon mana boli cogo o cogo tiɲɛ bɛ wuli sɔgɔmada kelen a b'a gɛn ka taa ta a tigɛ ma ni e ye muso furu nin kan in kan ka denbaya sɔrɔ nin kan in kan k'a sɔrɔ i m'i yɛrɛ dɔn i m'i bɔyɔrɔ dɔn n y'i janfa kanu bɛ yen nka janfa bɛ yen o de y'a to n b'a la ka nin bɛɛ f'i ɲɛ na bi nka zeyidu n t'a la ka nin bɛɛ f'i ɲɛ na walasa ne ni e ka jɛ ka dan sira la dɛ n b'a la k'a f'i ɲɛ na de walasa i k'a dɔn i yɛrɛ ye jɔn de ye n bɔra jɔn na sabula n b'a dɔn bi i bɛ se ka wuli k'o ɲɛɲini k'a ɲɛ sɔrɔ

Zayidu ma ko duman foyi daminɛ k'o laban na ma jɛ foyi daminɛ k'a laban na n kɔrɔ lamɔ tiɲɛ gɛlɛn ni wolo tiɲɛ n bɛ n ka ɲɛnamaya tɔ bɛɛ kɛ ka i ka juru sara i ni furumuso a ye baara ɲuman min kɛ n ye ka n ladon ka na se bi ma zayidu ne y'a kɛ n dusukun de ma kɛ e ye ne y'a f'i ye ko n y'i ye don min na n dusukun kɛr'i fɛ o don y'a sɔrɔ i tɛ se ka kuma n fɛ wa ne dusukun ma falen dɛ o dusukun kelen de bɛ n na hali sini sɔgɔma ni n m'i ye n bɛ tɔɔrɔ de hali bi ala kan'i sara ala kan'i sara ka da ne ma ni jigilatigɛ fɛn o fɛn kɛra ne la ne zayidu b'a bɛɛ kun bari ne ba de ma ko in laban n'ale tun y'a laban ne zayidu ka ko bɛɛ tun bɛ laban i ka kɔrɔfɔ ma ni n ka kuma in digil'i la i bɛ yafa n ma zayidu i ka fɛn ma digi n na i ka foyi tɛna digi n na nka n bɛ kuma kelen f'i ye hali sini sɔgɔma ne ta y'i ta ye wa i janto i yɛrɛ la n'i ko i ba ma ko laban ala ye ko laban basi tɛ n'i ba y'a dan sira la ni ala m'a dan sira la foyi ma tiɲɛ nka a ka di n ye i k'a ɲini nka su in na n'an sigira baro la n b'a sira tɔ don i kɔrɔ nka n'i taara i kana mɛn baasi tɛ tuuri a bɛ e ka lajɛ tan dɛ ni fɛn dɔ bɛ yen hali ni tiga de bɛ yen k'o mɛnɛ ka di n b'a dɔn tiga de ka di i ye o awɔ ee n bɛna a lajɛ sisan Hediye. Antin ye furuko dɛ. Muso hakili. Muso hakili. Wallahi nin den ɲɛna aw ma dɛ. Tu kun man ɲi ka nin sara nin cogoya la fiyewu.

ne de donna i gasi la ne m'i ka hakɛ foyi dafa i ye tu n kɔrɔ ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ n ɲɛna ne ba kɛɲɛna ka ko min kɛ ne ye tu y'a kɛ ne e ka dimi ne kɔrɔ ne saya bɛɛ de ka kan ne ma tu lamɔ ti ka gɛlɛn ni wolo ti ye ne zɛdu bɛ ka miiri don caman de la i ye n ɲɛji cɛ don minnu na i ye mara diya don minnu na i ye nisɔndiya diya don minnu na i ye n da n yɛrɛ la don minnu na i ye n kɛ cɛ ye n yɛrɛ bolo don minnu na ne ba de ye

maakɔrɔ b'a fɔ ko ni den kɛra sa ye ko ba b'a siri a cɛ la wala ni ba fana kɛra sa ye a ka kan den k'a siri a cɛ la nka ne tɛ fɛ ka taa n'e ka dusukasi ye ne tɛ fɛ ka taa n'i ka ɲɛji ye n bɛ taa ka taa n ba lajɛ muso min sɔnna ka ne bange k'i kɔ don ne la ni n y'a ye don min

N'i ma yɛlɛma ne tɛ taa tiɲɛ la koyi sibantɔ i ka da la ko ne ka sarakaw minɛ e tɛ fɛ k'a fɔ ko maa si tɛ siran tile fila o tile fila so in bɛ fari kura de da jamana o jamana cilen jɛnɛya ne tɛ ɲini dilan na bilen mun de tɛmɛna e ni wulujugu cɛ e kɔni t'a fɔ k'e taara faama ka marifa de ta a kɔni tɛ faama kɛlɛli man di dɛ n'i ni muso bɛnna ye ni cɛ bɛnna i ka marifa saraka ye sabula waati min an kun ka kan ka sigi nɛgɛ kɔrɔ kɛlɛ binna an ka dugu kan ɔhɔn a kana i ka se i ka tafe bolo la maa si tɛ se masakɛ la

Ne b'a fɛ den cogoya de ka fɔ. Et j'ai compris. On doit arrêter la colonisation. ne ma bɔ i fa kɔfɛ min b'i fa janfa. Wa ne t'a dogo i la. I den gasi t'a la. Wa i tɛ min dɔn masakɛ tulo bɛ don na hali a tɛmɛ sabula n ye ba ka tafe sera a la bi yelen fiɲɛ foroko barasɔn kanɛ fo an ka muso de ka fini sɔrɔ min bolo bɛ ji la ee a y'o ko ɲɛɲini kosɛbɛ an farafinw bɛ se ko caman na a dɔ ye nin ye Emre, Emre. Salam alaikum la famille, ne kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n'u yɛrɛ fɔ aw ɲɛna n ko tɛ san sɔrɔ ne juru tɛ n y'a min ɲɔgɔn jɔn juru la tɛ tɔɔrɔ fari bɛ dugu ma k'a fɔ aw ɲɛna ɛ jɔwdenya man di min dɛmɛ tɛ kɛ jɔwden ye i t'o tigi de sara sɔrɔ tɔngo kulubali ɔ n'o y'an yɛrɛ ka musokɔrɔba ɲuman ye a ka hakilina min tun b'a la n'a tun bɛ fɛ ka min réaliser ni ala ma sɔn k'an faga fo ala y'a